Lero Captain Media tili kuno kumbayani pa Mbawa CCAP mu mzinda wa Blantyre. Ichitu ndi tchalitchi cha CCAP chimene chili pansi pa sinodi ija ya Blantyre. Kuno kuli zochitika tili ndi mwambo umene amayi komanso abambo okwanira 25 akupanga graduate kumaphunziro aja a Veritas. Veritas tikufotokoza kuti ndi maphunziro amene anthu akuphunzira kulimvetsetsa Baibulo kuti kodi Baibulo limatanthauza chani. Ndiye amenewa a Veritas International College ndi amene akumapereka maphunziro amenewa kwa Akhristu osiyanasiyana ndipo lero kuli mwambo kumene anthu amene amaphunzira maphunziro

akhala akupita 3 ndiye monga mwa nthawi zonse muli ndi ine felix van captain noges ndikupemphani kuti mukhale pompo kuti mukhale mukutsatira zonse zimene zichike kuno kumbawa ccap kumbayani mu mzinda wa blantyre ndiye pakadali pano tilowe mkatimu tione kuti mwambo wonse uyenda bwanji ndikupempha kuti mukhale pomwepo musasunthe

zotithangatira utumiki wathu kuti tikutumikireni mopanda chovuta china chilichonse. Mudayitana gulu la amayi mu mpingo uno ku mayimbidwe kuti nthawi zonse pamene tili nkusonkhana pamodzi mu kachisi wanu kukupembedzani, ikakwana nthawi ya mayimbidwe adzikhala ndi gawo lakutsogolera. nayimba, nalemekezanso dzina lanu. Ndipo chakukomerani kuti muwapatsenso yunifomu iyi imene nthawi zonse atavala adzakhala akuonetsa ulemerero wanu. Tikupemphera Ambuye muzilandire zovala zimenezi zikhale zipangizo za ukachisi wanu. akhale katundu wa utumiki wanu, komanso muzipatule ndi kuziyeretsa, kuti pamene paliponse atavala zovala izi atumiki anu yawa ku mayimbidwe, adzakhala akulemekeza inu ngakhale m'maonekedwe awo, mu dzina la Yesu Khristu. Mukweze mayimbidwe awo ndi kuwapambanitsa nthawi zonse. Muikemo nthetemya komanso kopambana, mudzodze mayimbidwe awo akhale ndi chipulumutso, ndi kutsutsa ndi kudzudzula, komanso kwambiri kutonthoza, kuti nthawi zonse pamene nyimbo zawo zimveka, koma Inu Mulungu mudzilemekezedwa mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Tapemphera ndi kupatula izi zonse mu dzina la Atate, Mwana, ndi Mzimu Woyera, Mulungu m'modzi munthawi zonse.

Pakuti ameneyo adzaphuka pamaso pache ngati mtengo wanthete, ngati muzu wamera m'nthaka youma, iye alibe maonekedwe, pena kukongola, ndipo pamene timuona, palibe kukongola kuti timkhumbe. Iye ananyozedwa ndi kukanidwa ndi anthu, munthu wazisoni ndi wodziwa zowawa, ndipo ananyozedwa monga munthu ombisira anthu nkhope zawo, ndipo ife sitimulemekeza. Zoonadi, Iye ananyamula zowawa zathu ndi kusenza zisoni zathu, koma ife tinamumvetsa okhomedwa. okanthidwa ndi Mulungu ndi ovutidwa, koma Iye analasidwa chifukwa cha zolakwa zathu, natunduzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu, chilango chotitengera ife mtendere chinamgwera Iye, ndipo ndi mikwingwirima yace ife tachiritsidwa. Tonse, tonse tasocera ngati nkhosa, tonse tayenda yense m'njira ya mwini yekha, Ndipo Yehova anaika pa iye mphulupulu ife tonse, ya ife tonse. Iye anasenderezedwa, koma anadzicepetsa yekha, osatsegula pakamwa pace, ngati nkhosa yotsogoleredwa kukaphedwa, ndi ngati mwana wa nkhosa amene ali du pamaso pa osenga, motero sanatsegule pakamwa pace. anachotsedwa ku chipsinjo ndi chiweruzo, ndipo ndani adzafotokoza nthawi ya moyo wace? Pakuti walinkhidwa kunja kuno, chifukwa cha kulakwa kwa anthu anga iye anakhomedwa, ndipo anaika manda, manda ace pamodzi ndi oipa, ndi pamodzi ndi olemera mu imfa yace, ngakhale iye sanachite chiwawa, Ndipo m'kamwa mwace munalibe cinyengo, koma kunamkomera Yehova kumtundudza, namvetsa zowawa, moyo wace ukapereka nsembe yoparamula, Iye adzaona mbeu yace, adzatanimphitsa masiku ace, ndipo comkondweretsa Yehova cidzakula m'manja mwace, Iye adzaona zotsatira mavuto a moyo wace. nadzakhuta nazo ndi nzeru zace, mtumiki wanga wolungama adzalungamitsa ambiri, nadzanyamula mphulupulu zao, inde, ndime ya 12, ndipo yomariza, Cifukwa cake ndidzamgawira gawo ndi akuru, ndipo adzagawana ndi amphamvu zofunkha, pakuti iye anamthira moyo wace kuimfa, ndipo anawerengedwa pamodzi ndi olakwa.

haleluya yesu ndi wabwino ndipo nthawi zonse yakwananso nthawi imene tikufuna tingomulemekeza tingomuza kuti iyeyo ndi woyera ndipo palibe ofanana naye iye ndi amene alipo anali ndipo adzakhala ku nthawi zonse amen

paulo amafuna kulimbikisa umozi mu mpingo mmene mukupezeka anthu osiyanasiyana monga mutu wa chaka chino umene tikuyendera mphamvu ya umozi Titha kuonanso kuti Paulo amalimbikitsa kwambiri umodzi. Chinthu china, amalimbikitsa kwambiri kufunika kwa imfa ya Ambuye Yesu. Anthu a ku Akolose Anthu okhulupirira a ku Akolose anali akufa chifukwa cha zochita zawo, chifukwa cha uchimo, chifukwa cha mayendedwe awo. Koma lero tichotsako anthu a ku Aefesoli, tiika anthu akum'mawa. Paulo lero akulembera kalata wake anthu akum'mawa. haleluya yesu ndi wabwino ndipo nthawi zonse anthufe tinali akufa muzochita zathu kale nthawi imene tisanamuziwe yesu khristu ndipo tinali kuyenda njira zosayenera ndipo tinali kuchita mwakufuna kwathu tinali kuchita mwazilakolako tinali kuchita molamulidwa ndi satana mdyerekezi

yesu ndi wabwino ndipo nthawi zonse okondedwa koma chifukwa cha chikondi cha mulungu koma chifukwa cha chifundo cha mulungu iye anatiwonesa iye anatipulumusa kuzera mwa yesu khristu kutiwombola ku chilango cha imfa aleluya mulungu ndi wachikondi kwambiri ndipo anthu ife timayenera kuwonongedwa timayenera kufa koma chifukwa cha kukoma mtima kwake anapereka mwana wake kuzatifera monganso akunenera buku la yohane 3:16 pakuti anapereka mwana wake wobadwa yekha kuti yense wakukhulupirira mwa iye akhale nawo moyo ndipo anatipasa moyo kuzera mwa yesu khristu haleluya ambuye yesu ndi wabwino malo mwathu ambuye yesu anamva zopweteka mthupi mwake malo mwathu ambuye yesu anamva zopweteka

Muyambe kuchita monga Mulungu akufunira. Muyambe kuchita ntchito zabwino zimene Mulungu akufuna, chifukwa ife siife azana aja, chifukwa ife siife adzulo ayi. Ife tabadwa mwatsopano, tabadwa mwa Yesu Khristu, tapatsidwa moyo chifukwa tinali anthu akufa. haleluya tiyambe kuchita mwatsopano mwatsopano anthu ena ake azitha kulemekeza mulungu chifukwa cha moyo wanu anthu ena ake aziona ulemerero wa mulungu chifukwa cha moyo wanu pamwa limene limanena mabodza liyambe kunena uthenga wabwino wa ambuye yesu ndi zimene mulungu akufuna mayendedwe athu osakhala bwino akhale abwino kusamba makhumi ati masamba kuja tisiye tisambe mwazi wa yesu khristu pakuti ife si omwe aja ayi talandira moyo mwa yesu khristu talandira moyo mwa yesu khristu talandira moyo angakhale kuli konse kumene tingapezeke anatichitira chifundo koposa anatichitira chifundo koposa ndipo ife tapulumutsidwa mwa chisomo tapulumutsidwa mwa chisomo mulungu wabwino kwambiri watipulumutsa Watipulumutsa amayi, Watipulumutsa amayi, Mayendedwe athu aja abambo, Mulungu ndi wabwino, Watipatsanso moyo, Pakuti tinali akufa. Mulungu ndi wabwino, Watipatsa moyo kachikenanso, Watipatsanso chansi kachikena. Koma inu mukutani poyamikira chisomo chimenechi Mulungu wapereka? mukupanga chani tadzifunsani nokha funso mu mtima mwanu mukupanga chani koma pakuti onse amene alandira moyo nabadwa mwatsopano koma nayenda m'njira zosayenera dziwani tikukhala pansi pa mkwiyo wa yehova tikukhala pansi pa chilango cha yehova koma kusonyeza kuyamika zimenezi tisinthe tisinthe tisakhalenso aja azana ayi tiyambenso nafe mwatsopano monga anthu obadwa mwatsopano monga anthu amoyo tiyambe kuchita monga amoyo zina zija ndi zinthu zakufa tiyambe kutumikira mulungu tiyambe kulalikira mulungu ntchito zabwino mu mpingo tikondane wina ndi mnzake Aleluya! Tatiyeni tiyimirire okondedwa. Ndimafuna kuti tiwunikire moyo wathu aliyense payekha payekha, atawunika moyo wake aone Ndi kale amene pano anabadwa mwatsopano analandira Yesu. Koma kodi amachita ntchito zokondweretsa Yehova? Kodi mayendedwe anu amakhala otani mukakhala kuntchito, mabizinesi, angakhale kusukulu? Ngati mutapeza mumachitadi chenicheni chimene Mulungu amafuna, mumuuze Ambuye, Pitirizani kunditsogolera ine, mwana wanu. Ngati mukuona kuperewera, nthawi ndi yomweyi muuzeni Ambuye, ndikufuna ndiyambe kuchita ntchito zabwino, pakuti munandifera ine, sindimayenera izi, ndimayenera chilango, munasenza imfa chifukwa cha moyo wanga, munamva zopweteka chifukwa cha ine. Ambuye, ndikufuna mundisinthe, ndikufuna mundisinthe, pakuti kale ndimachita mosakhala bwino. mundisinthe yehova tauyang'aneni moyo wanu musayang'ane anebawo tauyang'aneni moyo wanu aliyense akuzidziwa yekha yofuna muwauze Ambuye nthawi imeneyi ineyo ndili pano yesu ndiyendereni

amenewa akupanga graduate in absentia sanabwere pa zifukwa zina Mr Malinga Ele mbuye wanga ngana ine ndimalakwa

Tiwaimbire mmanja ma graduate athu onse. the guest of honor, Mr. McDonald Kalomba, the moderator of Mbawa CCB, Reverend J.M.N. Damalekani, komanso Maibusa, the session clerks, parish secretariat, our beloved facilitators, uh, otilalikira athu alero mr peter mpando all elders and deacons ndachitika mwayi chifukwa chonena kuti abusa ah, atipasa chichewa china chimene chikuyenera kuti tiapatse a guest of honor pa chichewa chimene akunena kuti ndi mlendo wamkulu kwambiri ndi chifukwa chimenechi mundilole abusa and uh, i think kuti i will not commit any crime ndikatchula awa pa chingerezi amati ma distinguished guests kapena kuti alendo athu osiyanasiyana oyitanidwa amene mwabwera kuti inuyo mukhale olemekezeka zikomo kwambiri chifukwa chakupezeka kwanu the congregants not forgetting anzathu amakamera komanso indeed my fellow graduates moni mwa ambuye wathu yesu khristu lero it's not a secret by this far kunena kuti ndi tsiku la mtengo wapatali kwambiri pano pa mbawa ccap makamaka kwa ife a veritas amene tili module 1 komanso module 2 pamene tikutapanga graduation ndipo mundilole mmalo mwa mpingo komanso mmalo mwa ine mwini kuti ndinenenso mawu awa mwapaderadera kuti congratulations makalasi onse module 1 komanso module 2 ambuye akudalitseni tiyang'ane kumwamba chifukwa tinangochiyerekeza ndipo mulungu watikomera mtima kuti wachikwanitsa chimenechi

pa zimene uh, mamoli onse awiri mphatso anakonza ziwamira kusa mmalo mwa guest of honor ma session clerk athu onse ma elders ndi ma deacons onse uh, in a special way ma graduate, ma graduands athu komanso amayi ndi abambo um, sindikulowa mwambiri choyambirira ndingofuna ndithokoze mulungu amene amatheketsa zonse timatero kuti zonse ndi zotheka ndipo zonse ndi zotheka ndi mulungu atate mwana ndi mzimu woyera tikuthokoza mulungu chifukwa cha nthawi yopambana imene tinali nayo Ah, timayenera kuti kuti makalasi athu timalize ndithu mwina disemba

Ine dzina langa ndine Kenneth Huxley Dzekedzeke, ndine mlembi oyamba pano pa M'bawa CCAP amene ndili student wa uh, module 1 imene lero tapanga graduate uh, taphunzira zambiri momwe tingasanthulire baibulo mmene tingalimvetsetsere baibulo komanso mmene baibulo tingathe kugawirana nawo anzathu Ah, lerolo unali mwambo waukulu kwambiri pamene timapanga graduate unali mwambo wosangalatsa kwambiri ndipo anthu ambiri asangalala nawo ndipo ifeyo monga ma student takhala achimwemwe kwambiri chifukwa takhala ndi tsiku lopambana ndithu komanso ndi tsiku lalikulu kwambiri pano pa M'bawa CCAP imeneyi iyi ndi graduation yachiwiri pa chiyambire cha maphunziro amenewa a Veritas. Ndi chofunika kwambiri popeza kuti masiku ano kwachuluka aneneri ambiri amene ali onyenga, koma ngati tikulidziwa Baibulo sitinganamizidwe. chifukwa tidziwa choonadi chake chenicheni cha Baibulo ndipo tikhozanso kuwatumikira anzathu kapena ngati tikuona kuti anye- ena akutinamiza tikhoza kuwatsutsa pomwepo ndi kuwauza chenicheni choonadi cha Baibulo. dzina langa ndine mrs machonjo ndimaphunzitsa veritas pano pa mbawa ccap chidwi chathu ngati aphunzitsi nchonena kuti titafikira ngati mpingo wonse kuwuphunzitsa ndiye kuti zikhoza kuchita ubwino chifukwa chonena kuti aliyense atakhala kuti akumva akutha kuwerenga baibulo ndi kulimvetsetsa payekha ndiye kuti moyo wake wauzimu ukhoza kumakula komanso akhala kumakhala kuti akuyenda muzoonadi zenizeni za mawu a Mulungu. Ngati mpingo tikhoza kupindula chifukwa chonena kuti otumikira akhoza kukhala kuti ndi ochuluka ndiye kuti ntchito ikhoza kumapepuka sizizitengera kuti pokhapokha abusa apezekepo kapena akuti akuti koma amene ali nako kuthekera kwakuti chidziwitso chenicheni cha zoonadi za mawu a mulungu ali nacho amene ali ndi kuthekera kuti akhoza kuthandizira ku utumiki wa mpingo m'magawo osiyanasiyana pa mpingo tili ndi magawo ngati ku sunday school tili ndi magawo ku youth ku magulu osiyanasiyana amene amapezeka pa mpingo magulu a azimayi kumene kuja atakhala kuti anthu aliko ochuluka oti akhoza kuthandizira utumiki ndiye kuti ntchito ikhoza kumapepuka sizachulukira anthu amene ali ochepa iyayi ndithu ah, paja amati zokoma sizimachedwa kutha mmene monso ndimene tamalizira ah, mwambo umene unali kuno ku mbawa ccap ku mbayani mu mzinda wa blantyre kumene kunali graduation ya abambo komanso amayi amene amapanga maphunziro kuchokera kuja ku Veritas. Inde amenewa ndi maphunziro ofuna kulimvetsetsa Baibulo. Ndiye pano ndi pamene tikumaliza programu yathu pamenenso tikuchoka kuno ku mbawa koma ndithokoze nonse amene mumatsatira kanema wa Captain Media kuonetsetsa kuti zonse kunoku ku mbawa CCAP zikuyenda bwanji. Ndithokoze anzanga amene ndinali nawo kuno uh, bwana Hole pa kamera kuchokera kuja ku Great Hole Creations kuchokera kuno ku Mbawa CCAP ine ndi Felix Van Captain Nojes kukufunirani sabata yopambana Veritas kusintha moyo kusintha miyoyo babayi I'll bless you with all my heart.